ndewo nụ ụmụaka ndewo maazị Chinwata Kwakụ ndị be anyị anyị ekele unu ọzọ dịka anyị na unu na-anọkwa ụbọchị fraịde ọbụla n'oge nkwalite igbo ọ maazị Chinwata Kwakụ ka unu na ya ee sonyere anyị na agba nke tata ọ bụrụ na ndị nke mbụ anyị mere na ọ dị gị mma chetakwa ka ụmụaka gị na-esonye anyị kwa ụbọchị fraịde ọbụla n'ihi na ihe mmụta

ee aga m akọrọ unu akụkọ ifo pụrụ iche ihe mere nkịta ji bụrụ anụ ụlọ ihe mere nkịta ji bụrụ gịnị anụ ụlọ ehe ụbọchị buru gboo oge elu bụ ala ọsa ezi dịkwa n'ukwu ụkwa mgbe ọ na-abụ onye naba ọ laru mmadụ na ụmụ anụ na-emekọ ọfụma ha na-ebi n'udo mmadụ anaghị achụ anụ anụ anaghịkwa achụ mmadụ ha na-ebi n'udo mana a nọkataziri ọ dịka ụganị abịara adị onye ọbụla wee zọbe isi onwe ya Ụfọdụ anụ bidoro tagbube mmadụ, anụ dịka agụ na ọdụm ma agwọ. Mmadụ bidokwara chụba ụmụ anụ dị iche iche. Ọ n'ime ya ka e si enwe ndị bụ dinta. E nwere ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ịchụ anụ. Ihe a wee mebe na-eme na-eme wee wute ụmụ anụ nke ukwuu. O wutere ha wutesie ha ike. Ha wee kpọọ ọgbakọ ka ha mara ihe ha ga-eme. Mana eze ụmụ anụmanụ bụ agụ sị ha biko ewena iwe na ndị ọbụla e gburu onye nke ha ha die ha nagide mana kwe ha nkwa na bido taa gabazie na a ga-amarịrị ka a ga-esi eme ka udo dị n'etiti mmadụ na ụmụ anụmanụ ọ gakwara n'iru wee jụọ ha sị o nwere onye nwere atụmatụ ihe e nwere ike ime ka udo wee bata n'etiti ụmụ anụmanụ na ndị mmadụ ụfọdụ nyesịa ndụmọdụ dị iche iche mana oge ihe a na-eme enyi nọkwa na ya bụ ọgbakọ e wee jụọ enyi wee sị ya na ụmụ anụmanụ niile ekwuchago kedu ihe nyanwa nwere ike ikwu dịka ndụmọdụ enyi wee sị na uche nke ya ma a sị ya kwuo na ihe ha ga-eme bụ ọ bụrụ na chi fuo oge ahụ ndị mmadụ ji apụ ha jewesịa ahịa na nyanwa bụ enyi buru ibu na ọ ga-esinwu na mpio wee banye nke o jikwa na-esi n'ụzọ abanye na ụmụ anụ ndị pere mpe maọbụ ndị na-arị elu ndị dị ka ọsa ha nwere ike ịmaba Ihe ha ga-eme bụ efifi ndị ndị ụmụ mmadụ jebesie ahịa n'ehihie ka ha baa wee jee bukuru egbe ha na mma ha ji achụ nta ị ma na egbe na mma ka ndị mmadụ ji achụ nta ka ha jee bukorisie ọ ya bụ ha bukorisie na o nwezi ikikere ndị mmadụ nwere n'ebe ụmụ anụ nọ ha wee kwekọrịta kwekọrịta onye ọbụla nwa aṅụrị ha wee sị na ka ha naa ka ha jee larụ ụla zuo ike ka ike wee dị ha echi ije ihe ha kwadoro mana oge ha nabara n'abalị nkịta wee mịpụ wee gaa na be otu onye mmadụ wee kọwara ya wee sị ya na ụmụ anụmanụ na-akwado ịbịa echi ma ọ bụrụ na ha gabasịa ahịa ka ha bịa buru egbe ha ji achụ nta ya nakwa mma na ihe ndị ọzọ ma ube ha jigasị achụ nta na ọ ihe a ka ụmụ anụmanụ kwadobere ha wee sị ya eziokwu ọ sị ee onye nke a wee nye ya anụ ọ taa o duru ya gakwuru mmadụ ibe ya ọzọ ọ sị nkịta ya kwukwa ihe o kwuru ka onye ọzọ nụ ya nkịta wee kwukwa ihe o kwuru na mbụ na ụmụ anụ na-eche ha nwa bụ mmadụ gabasịa ahịa echi ka ha si na mpio bata buru egbe ha ma ụta ha ji achụ nta ma ube ma mma ha wee sị na ebe ọ bụ na ihe a ka ụmụ anụ kwadobere na ha agaghị eje ha wee zoo onye ọbụla wee mee ka ha pụrụ apụ oge o ruru ụmụ anụ wee gaba ije ka ha jee na be mmadụ ndị mmadụ mana nkịta ekweghị eso ha sị nkịta ka a gaa ọ na-aga n'azụ ụmụ anụ na-aga n'ihi na ọ mara na ọ nya gbara ama ka ọ ghara ịdị ka o so mana oge a ha ruru eruzie n'ihi na ndị mmadụ mmadụ ahụ gwara nkịta sị ya ya esokwana abịa maka ihe ha ga-eme ụmụ anụmanụ ọ ya kpatara nkịta ji na-ana azụ ka ọ ghara iso na ndị mgbọ ga-atụta maọbụ ndị a ga-egbu mma ndị ụmụ anụmanụ wee ruo ozugbo ha na-abata n'ụlọ ndị mmadụ onye nke ha batara n'ụlọ ya ka ha jee onye a ebupụta egbe gbaa anụ nke a onye nke ọzọ bata onye onye nwe ụlọ ewepụta mma gbuo ya ihe a ka e megide wee gbuo ụmụ anụ ihe e gburu ụmụ anụ gbuo ha gbuo ọtụtụ n'ime ha ha wee were ọsọ wee laa wee buru akpa ma ndị nwụsịrị anwụ ndị ụmụnne ha nwụsịrị ma ndị nwa ha nwụsịrị wee naa wee risie uju oge a na-ekwu ya nkịta agbapụgo n'obodo nọọzi n'obodo ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ wee jụba ese wee jụba ese wee jụba ese wee kpọkuo chi ha na-efe wee sị ya gosi ha onye gbara ama a. oge ihe niile a na-eme ụfọdụ ụmụ anụmanụ butere ozi na nkịta anọghịzikwa n'obodo ụmụ anụmanụ na ọ gbalago be mmadụ wee jee biri ha wee sị na ebe ọ bụ na nkịta gbara na be mmadụ jee biri na ọ nkịta gbara ha ama a ọzọkwa dịka ibe ya na mgbe ha na-eje ọgụ ije kpote ngwa agha ụmụ mmadụ na nkịta esoghị na ọ nkịta gbara ha ama ha wee chegide nkịta na-eche ya ka ọ nachite azụ n'ọfịa ebe ụmụ anụmanụ nọ nkịta anachiteghị wee ruo taa taa ọ nya mere wee ruo taa nkịta ji wee bụrụ anụ ụlọ ndewonụ ụmụaka ndewo maazị Mhm. kịta anyị abịago n'isi njedebe ọ ga-amasị m otu anyị sikwa mee ya na mbụ onye kwụrụ ọtọ gwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a ndewonụ ụmụaka ibe m ndewo aha m bụ nke m bụ fọ Kọsarachi ihe m mụtara n'akụkọ a bụ ọ dị mma ịyọ mmadụ mgbaghara mgbe anyị kachasị mgbe anyị mejọrọ ndewonụ ụmụaka ibe m ndewo kụọrọnụ ya aka nwaada Kọsarachi sị anyị na mgbe ọbụla anyị mejọrọ mmadụ na ọ kwesịrị na anyị ga-ayọ mgbaghara ọkwa na eziokwu n'ihi na nkịta mejọrọ ụmụ anụmanụ mana ọ yọghị ha mgbaghara kata ma ọ gbafuru agbafu gbana na be dinta kwa na eziokwu hmm, kedu onye ọzọ ga-agwa anyị ihe ọ mụtara onye ọzọ ga-agwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a chetakwanụ na anyị sị ka anyị mara ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị kacha ege ntị n'ụlọ akwụkwọ kedu onye ọzọ ga-agwa anyị ihe ọ mụtara ndewo ụmụaka ibe m kwusie okwu ike ndewo ụmụaka ibe m ndewo aha m bụ Mmadụbuko Makụọ adị m afọ iri na abụọ ihe m mụtara na akụkọ ifo a bụ na ọ dịrọ mma ịgbagbu ndị ibe gị n'ihi ihe ndị mmadụ mere ụmụ anụmanụ n'ihi ihe ndị mmadụ mere ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ na-anwụsịsị kụọrọnụ ya aka Makụọchukwu sị anyị na ọ dịghị mma mmadụ igbu onye agbata obi ọkwa na eziokwu n'ihi na mmadụ na ụmụ anụ na-ebibu n'udo mbụ mana ụganị bịaziri mmadụ wee gbugbuo ụmụ anụmanụ ọ dịghị mma mmadụ igbu onye agbata obi maka na agbata obi onye bụ nwanne ya kwa na eziokwu eziokwu ee igbo ndị ọma na-ege anyị ntị anyị sị unu daalụ ee na ya bụ akụkọ ifo na nke tata unu ahụgo otu nkịta si wee suo ụmụ anụmanụ imi ụmụaka geenụ ntị ọ dị oke mkpa na mgbe ọbụla ị nọ n'ọgbakọ i kwesịrị ka i kwuo uche gị kwuo ebumnobi gị ka ọ ghara ịbụ mgbe ọbụla ya bụ ọgbakọ gbasara ị bịazie n'azụ ị na-akatọ ihe e kwutere n'ọgbakọ kwa na eziokwu n'ihi na mgbe ha nọ n'ọgbakọ ọ bụ na nkịta kwuru na ọ dịghị ya mma n'obi ka e jee bute egbe ndị mmadụ ụmụ anụmanụ nwere ike ige ya ntị Karịa ije na-esu ha imi n'azụ ọkwa na eziokwu. Eziokwu. Hmm, ngwa kụọrọnụ onwe unu aka. Ee, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị na-asị unu daalụ na nke taata. Dịka unu si mebere anyị, chetakwa na anyị na unu ka na-anọ kwa ụbọchị Fraịde ọbụla n'oge nkwalite Igbo na Maazị Chinwetakwakọ. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube. Cheta binyere anyị aka na follow na Facebook. ị jekwa na YouTube binyere anyị aka na subscribe metụ aka na mgbịrịgba dị na YouTube mgbe ọbụla anyị gbagoro ị nwee ike sonyere anyị ndị be anyị anyị na-asị unu ka emesịanụ ụmụaka kedu ihe unu na-asị ha ka emesịa